Táim anseo inniu le Feargal Ó Cuilinn, Príomhfheidhmeannach Chomhluadar, le labhairt faoi tuismitheoirí atá ag iarraidh a bpáistí a thógáil le Gaeilge. So, Feargal, i dtosach báire, má tá tuismitheoirí ag machnamh ar an gceist seo, cad iad na rudaí ginearálta ar cheart dóibh a chur san áireamh? Bhuel, is dócha, ar an chéad dul síos, agus tá sé tábhachtach go smaoiníonn daoine ar seo, is cinneadh an-phearsanta é, pé teanga a labhraíonn tú le do pháiste. Molann muid do tuismitheoirí atá ag smaoineamh faoin an gníomh seo a dhéanamh gurbh fhiú plean a chur le chéile, go mór mór más daoine iad nach bhfuil Gaeilge acu ó dhúchas, nár tógadh le Gaeilge agus b'fhéidir gurb í an Ghaeilge an tarna teanga atá acu, b'fhéidir atá foghlamtha mar dhuine fásta nó foghlamtha ón córas oideachais. agus gurbh fhiú pleanáil a dhéanamh ar conas atá siad chun an nósmhaireacht teanga sa teach acu siúd má ghlactar leis nach í an Ghaeilge an teanga atá acu go príomha a úsáid sa teach. Tá sé deacair uaireanta ar an tuismitheoir aonarach, b'fhéidir tuismitheoir nua, bheith. istigh sa bhaile ag labhairt i nGaeilge le leanbh nach bhfuil chun iad a fhreagairt agus díreach dul i dtaithí ar a ghuth féin a chloisint ag labhairt os ard i nGaeilge. So is gá is gá pleanáil dá réir agus cinntiú go bhfuil téarmaí agat, foclaíocht agat go mór mór don chéad cúpla mí sin i saol an linbh, am gur féidir a bheith beagáinín uaigneach don tuismitheoir nua. Cén caighdeán Gaeilge atá ag teastáil chun é seo a dhéanamh?
Is dócha, tá sé deacair sin a fhreagairt ó thaobh, táimid ag rá nach córas póilíneachta teanga muid ach níl aon dabht go, dá mba rud é go bhfuil sé i gceist agat go mbeadh líofacht cheart ag do pháiste, go mbeadh líofacht áirithe Gaeilge agat féin. Ach ní chiallaíonn sé sin nach féidir leat tús a chur leis, dá mba rud é go bhfuil do chuid Gaeilge meirgeach nó nach, b'fhéidir nach bhfuil tú rómhuiníneach as. do chuid Gaeilge. Is féidir Is féidir freastal ar ranganna, gan dabht, chun í a fheabhsú. Ach chomh maith leis sin, is féidir am a chaitheamh i i gcomhluadar tuismitheoirí eile gurb í an Ghaeilge a teanga bhaile. Tá áiseanna foghlama agus feabhais ar fáil go forleathan anois chun cúnamh a thabhairt do thuismitheoirí. So céard iad na na dúshláin atá ag tuismitheoirí ó thaobh na Gaeilge de, abraimis rudaí cosúil le stór focal agus cúrsaí gramadaí agus a leithéid?
Is dócha ceann de na na deacrachtaí is mó a thagann go mór mór dóibh siúd arís nach cainteoirí dúchais iad ná an an easpa ar an foclaíocht ar a nglaonn muidne téarmaí an ghrá. Tuismitheoirí nach. nach bhfuil an taithí sin sin acu bheith ag labhairt le le páistí óga a stóirín a ghrá mo chroí a thaisce téarmaí atá ag ag ag cainteoirí ó dhúchais agus iad siúd a tógadh le Gaeilge go nádúrtha uaireanta ní bhíonn siad acu braitheann siad an-mhíchompordach á n-úsáid seans gur tógadh go mBéarla iad agus go bhfuil téarmaí a d'úsáid a máithreacha féin agus teastaíonn uathu na téarmaí sin a úsáid arís, cruthaíonn sé sin deacracht, ach is deacracht gur féidir a shárú. Tá áiseanna ann, tá, is féidir dul i gcomhluadar tuismitheoirí le Gaeilge, is féidir cuairt a thabhairt ar Ghaeltachtaí, agus fiú amháin más mian leat leabhar a cheannach is féidir dul ar thóir Gaschaint atá mar áis iontach do tuismitheoirí. Céard iad na háiseanna atá ann do thuismitheoirí chun an dlaoi mhullaigh a chur ar a gcuid Gaeilge, má tá imní orthu faoi? Is dócha an rud a bheadh muidne i gcónaí ag moladh do dhaoine, agus go minic leis na ceisteanna seo, baineann sé le seachas an dóchas atá ann gur féidir le tuismitheoirí dhéanamh go minic, is ceist muinín ag na tuismitheoirí ina gcuid caighdeán Gaeilge féin. ceapann siad nach bhfuil siad maith a dhóthain, ceapann siad nach bhfuil siad líofa a dhóthain. Ach idir idir an chóras oideachais, idir an Ghaeilge atá á labhairt sa bhaile, na háiseanna agus na cleasanna simplí a mholann muide do thuismitheoirí, úsáid a bhaint as na meáin Ghaeilge, meáin leictreonach Ghaeilge, stáisiúin raidió, is féidir trí chleachtadh agus tríd an Ghaeilge a úsáid de shíor, gach lá, tagann an feabhas ar do chuid Gaeilge ar aon nós. Bhí mé ag caint le tuismitheoir le déanaí a bhí ag rá. Tá a fhios agat. Tá go leor leor áiseanna amuigh ansin ó go leor cúrsaí, leabhra má tá tú ag iarraidh cúrsaí gramadaí a fhoghlaim nó má tá tú ag iarraidh an tuiseal ginideach a fhoghlaim. Ach má tá an Ghaeilge ar fuse box nó spark plug uait, tá sé níos deacra teacht ar na rudaí seo, na foclaí atá ag teastáil ó lá go lá. Sea, tá, agus tá a lán ceart agat. Tá, tá, d'fhéadfá dul isteach i siopa Gaeilge agus bheith bheadh rogha millteach mór maidir le cúrsaí, cúrsaí gramadaí agus cruinnis agus mar sin de, ach mar a deireann tú féin, cén Ghaeilge atá ar an fuse box? Ach tá bealaí timpeall air. Ceann dos na, na, na rudaí atá déanta againne le roinnt blianta ó shin ná ag tógaint teaghlaigh ar laethanta saoire agus ar deireadh seachtainí ina mbíonn siad ag cócaireacht lena chéile agus go minic, ceann dos na rudaí don chéad uair, Bíonn daoine ag foghlaim maidir le téarmaí nua a úsáid sa chistin, sa seomra suite. Is féidir teacht orthu, ach is é an t-aon bhealach chun an fhadhb a shárú ná i ndáiríre chun an Ghaeilge a úsáid. Agus más gá duit dul ar thóir foclóir chun focail a aimsiú, ná bíodh aon bhuairt ar éinne é sin a dhéanamh. Sin ceist eile, mar seans go mbeidh náire áirithe ar thuismitheoirí a bheith ag dul. chun na foclóra, chun an leagan Gaeilgeáil ar fhocail, an imíonn sé sin de réir a chéile? Is fíric é, agus tá sé feicthe agamsa go minic thar na blianta, tuismitheoirí ag freastal ar imeachtaí agus mar sin de, agus an chéad rud a deireann siad leat ná, nó fiú amháin nuair a ghlaonn siad orainn ar an bhfón agus siad ag rá, níl mo Ghaeilge maith a dhóthain, agus tá eagla orm, agus an rud a deireann muidne, you know tugaimid cuireadh duit tar chugainn agus an rud a tharlaíonn ná tá meascán de caighdeán agus líofacht agus bíonn daoine áirithe agus caithfear caithfear a mheabhrú is cinneadh an-chróga é a dhéanamh má tá tú chun do nósmhaireacht teanga baile a athrú agus is gá go mbeadh daoine ag tacú leat chun an cinneadh sin a bhaint amach so ní cóir go mbeadh aon náire ar aon duine agus an rud a tharlaíonn nuair a fheiceann siad go bhfuil daoine eile ar fud na tíre i mbun an rud ceannann céanna imíonn an náire agus faigheann siad ardú meanmam as ucht bualadh le tuismitheoirí eile agus ceann de na rudaí agus luamar chuid ceann de na dúshláin níos luaithe ceann de na dúshláin is mó is dócha ná go minic braitheann tuismitheoirí go bhfuil siad leo féin agus nach bhfuil aon duine eile á dhéanamh go dtí go gcuireann siad aithne ar dhaoine eile atá á dhéanamh agus na fadhbanna agus na deacrachtaí ceannann céanna ag gach duine acu.
Luaigh tú Gaschaint níos luaithe? An bhfuil áiseanna eile ar fáil sna siopaí nó uaibhse a chabhródh le tuismitheoirí?
Tá moll mór áiseanna agus tá áthas an domhain orm a rá i bhfad Éireann níos mó áiseanna ar fáil anois ná nuair a bhí mise níos óige agus á thógaint le Gaeilge. Idir, ó, cluichí boird, ó leithéidí Scrabble atá ar fáil, tá greannán ar fáil, tá. I mean fiú amháin tá stuif oideachasúil curtha ar fáil anois atá in oiriúint do chluichí boird sa bhaile agus mar sin de. Agus ó thaobh chun cabhrú le tuismitheoirí atá, b'fhéidir, ag machnamh faoi seo a dhéanamh, tá tá leithéidí BunGhaeilge do Thuismitheoirí athfhoilsithe ag Forbairt Naíonraí Teoranta. Leabhrán beag simplí a bhíonn an-chabhrach agus ar gach éinne atá tosnú amach ar an ar an mbóthar seo, b'fhéidir, agus iad an-amhrasach, gur féidir seo a dhéanamh. Agus nuair atá an cinneadh déanta ag an dtuismitheoir agus tosaíonn siad ag labhairt leis na páistí trí mheán na Gaeilge, is dócha an cheist is mó a bheadh acu ná, an labhróidh na páistí Gaeilge ar ais leo?
Agus go minic an rud a tharlaíonn ná go bhfreagraíonn na páistí i mBéarla iad. Agus arís chéanna, ní aon Ní drochrud é sin i ndáiríre. I mean, le blianta fada anuas bhí an cheist go mórmhór a bheadh á cloisint agat sa Ghaeltacht ná you know níor labhair mé Gaeilge leo sa bhaile ionas go, like, chun a chinntiú go mbeadh Béarla acu. Níl aon dabht sa saol seo ach gach páiste a rugtar sa tír seo go mbeidh Béarla acu is cuma cén teanga atá á labhairt sa bhaile. Agus dá bhrí sin bheadh muidne i gcónaí ag moladh má tá Gaeilge agat, nó fiú má tá Gaeilge ag tuismitheoir amháin go labhrann an tuismitheoir sin Gaeilge leis an páiste an t-am ar fad, agus tarlaíonn sé, tarlaíonn sé níos minice mar a tharlaíonn sé, ní leis an chéad leanbh ach leis an tarna leanbh, gur saghas, agus ní diúltú an Ghaeilge a labhairt ach toisc go dtuigeann an páiste go bhfuil Gaeilge agus Béarla ag a thuill er ag an tuismitheoir, agus an chéad cúpla bliain sin agus an teanga á fhorbairt, mar don leanbh Ní thuigeann siad gur Béarla agus Gaeilge atá ann. Níl ann ach teanga. Níl ann ach cumarsáid le Mamaí nó Daidí. So má tá má tá Daidí ag labhairt i nGaeilge agus freagraíonn an páiste i mBéarla, is comhrá atá atá ag dul ar aghaidh. Is nuair a éiríonn an an páiste beagáinín níos sine go dtuigeann siad, go dtagann an tuiscint sin go labhrann tú Gaeilge le tuismitheoir amháin b'fhéidir, nó Gaeilge le leis le mo gharthuismitheoirí ar thaobh amháin agus Béarla le tuismitheoirí eile. So, ní cúis díomá é d'aon thuismitheoir má labhrann siad Gaeilge lena pháistí, go bhfreagraíonn na páistí i mBéarla iad.